Mphamvu zina zimachokera ku malo akunja mkati mwa zaka 12,000 kupita ku makomo a mapulaneti onse mu dzuwa. Ndiwo ma cores omwe amapanga maginito a mapulaneti. Chifukwa cha chilengedwe cha dziko lapansi pakati pa dziko lapansi kuyambira 1985, pakhala kusintha kwa maginito a dziko lathu. Amawonetsedwa mu mawonekedwe a magetsi a typical polar, kukula kwa somentic omale, ndipo polate, poled, kunja kwa kunja kumakhudzanso mapulaneti ena ndi ma satellite awo. Tiyeni tione. zomwe zikusintha minda yomwe timatha kuona mapulaneti ena a dzuwa. Pa Venus, maginito adapezeka koyamba mu 2006 ngakhale kuti sizinachitike zizindikiro za izo. Zotsatira zake, aurora borealis tsopano akuonedwa pa Venus. Amaonekera mu maonekedwe a malo osungunuka pang'ono ndi kukula kwake. Nthawi zina amafalikira pa dziko lonse lapansi. Zonsezi zikusonyeza kuti kuyambira 2006 pakhala kusintha kwakukulu kwa pakati pa Venus chifukwa mphamvu ya magetsi sangathe kuonekera payokha. Tsopano Mars alibe gawo la mphamvu pa dziko lonse lapansi chifukwa cha tsoka lomwe lidachitika pa dziko lapansi ndipo lidakhudza ntchito. Miyala ya magetsi yokhayo pamwamba pa pulaneti lofiira imakhala ndi maginito. Nthawi zambiri mafayilo a miyala ali ofooka kwambiri kotero kuti sizingakhale mkhalidwe wa aurora borealis. Komabe, mu zaka makumi angapo zapitazi, aurora borealis. yalowera modzidzimutsa mapakatidwe a komweko kumwera kwa Mars pa August 11, 2004. Aunanian aurora borealis adaonedwa koyamba. Imagwirizana ndi mtundu wapadera wa aurora paluli. Sanaonepo kale mu dzuwa. Pakati pa 2004 ndi 2014, okwana 19 aurora adapezeka. onse a iwo ali mdera la onyoza magiramini a mars mu april 2022 chipongwe chachikulu cha aurora chinapezeka mu mars kunali mwa maonekedwe a gulu lopindika lopepuka la kuwala kwa ultraviolet ndi kuphimba theka la planet maonekedwe a aurora aurora pa Mars ku Mars akuwonetsa kusintha kwakukulu m'malo osagwira ntchito ndi Mars. Kupatula apo, imalandiranso mphamvu zowonjezera pa nthawi yozungulira, motero zimatha kusintha maonekedwe ake. Pa Jupiter, maginito ndi olimba nthawi nthawi 20,000 kuposa dziko lapansi, ndipo aurora low phases amapezeka pa mlingo wa X-ray ndipo ndi olimba nthawi 1,000 kuposa pa dziko lapansi. Mu 2017, deta kuchokera ku satellite ya Jupiter ya Jupiter's Magnetic ya Jupiter idasintha. kwambiri pa dziko lonse lapansi. Izi zinaonekera poyerekeza ndi deta kuchokera ku Voyager probe yomwe idaunikira Jupiter mu 1980s. Kusintha kwakukulu mu munda wa matsenga kunachitika ku dera la mphamvu pafupi ndi equator, lomwe limatchedwa malo abwino a bulu. Kusintha kumeneku sikudafotokozeredwe ndi zinthu zakunja pa magnetic munda wa matsenga zomwe zikutanthauza kuti kusintha kwa malo abwino a bulu kumagwirizanitsidwa ndendende ndi kusintha kwa chivundikiro cha chiphona cha chimmero. Izi zitha kufanizidwa ndi maginito aku South Atlantic Magnetic pa dziko lapansi yomwe tsopano ikuwonjezekera mwachangu. Satellite wamkulu kwambiri pa Jupiter nawonso ali ndi magetsi a polar. Komabe, ndi zosangalatsa kuti pa magetsi a kumpoto amapezeka koyamba mu 2021. Izi zikuonetsa kuti kusintha kwa maginito a maginito pa zaka 22,000 zaka sizingokhala padziko pa zika za gasi komanso pa zomwe iwo amalankhula. Izi zitha kufanizidwa ndi maginito aku South Atlantic Magnetic pa dziko lapansi yomwe tsopano ikuwonjezekera mwachangu. Satellite wamkulu wa Jupiter. Izi zikuonetsa kuti kusintha kwa maginito poyerekeza ndi dziko lapansi, Saturn ili ndi mapangidwe ake akuluakulu. Pa dziko lapansi magetsi polar nthawi zambiri imayamba chifukwa cha mphepo ya dzuwa, pomwe kutsuka mphepo ya dzuwa imathandizira kwambiri pa mphamvu ya magetsi a polar. Pa Saturn, magetsi ounikira ku shimmer mu infrared, mizu ya infrared ndi ultraviolet, ndiye kuti yosaoneka ndi diso la munthu. Ngakhale kuti dzuwa silimakhumudwitsa kuunika kwa magetsi pa Saturn, mu 2017 mtundu watsopano wa magetsi wa kumpoto adayamba kuwonedwa pa Saturn mogwirizana ndi kazembeyo zinayambitsidwa ndi mphepo yamphamvu ya ultra kumtunda pamwamba pa North Pole. Titha kuona momwe gawo la maginito pa minda yosiyanasiyana ya dzuwa lasinthira m'zaka zaposachedwa poyerekeza ndi zomwe zidaonedwa kale. Zosintha izi zimachitika pa mapulaneti a padziko lapansi, Mars ndi Venus, komanso ziphona za masamba monga Jupiter ngakhale satellite. Zosintha m'munda wa magetsi ya mapulaneti zimayamba chifukwa cha zosintha zawo, ndipo zotulukapo za njirazi zimaloza nkhani imodzi yakunja, zomwe zimakhudza magemu onse a dzuwa. Maginito ounikira magnetic pa May 15, 2006 ndi Venus express magnetometer ndi wotchinga ya magetsi yotsika. Malinga ndi lipotilo, lomwe lidafalitsidwa mu chilengedwe, aurora adawerengera makilomita pafupifupi 30 ndipo adaoneka pafupifupi makilomita 130 kumtunda kuti ndi zodabwitsa kuti gawo lopapatiza. limodzi malo abwino a bulu amatha kukhala ndi udindo wa pafupi pafupi onse a Jupiter a Jupiter mapu a zosintha izi tikupeza kusinthasintha kokhazikika kosintha mwatsatanetsatane kwa Jupiter munda wa Jupiter pa nthawi ya zaka 45 zomwe sizingafotokozeredwe ndi kusintha kwa magnetic gawo la Jupiter.